kunnafoniw kɔnɔna la an bɛ lamɛnbaaw ladɔnniya u k'a dɔn k'a fɔ min ye ɲinan san in ye sanji ka tiɲɛni n'o ye jidon ye i k'a dɔn k'a fɔ awa a kunnafoniyaw minnu bɛ an bolo o b'a jira k'a fɔ sanji ye tiɲɛni min kɛ n'o ye jidon ye o kɛra sababu ye ɲinan san in na k'a sɔrɔ samiya yɛrɛ ma ban fɔlɔ an bɛ samiya eh, waati min na kɔni awa jateminɛ fɔlɔ minnu bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ Maa mugan ni kelen ɲɔgɔn ko olu de ni tora ɲinan san in kɔnɔna la sanji ka tiɲɛni la. Maa bi saba ani saba ɲɔgɔn ko olu de joginna. Min ye sow ye, so minnu ni olu bɔra k'u firi u disiw kan ɲinan san in kɔnɔna la, k'a kun kɛ sanji ka donni ye, o bɛ tali kɛ so kɛmɛ naani ani bi kɔnɔntɔn ani duuru ɲɔgɔn ko la. I k'a dɔn, o b'a jira k'a fɔ ɲinan san in, hali n'a y'a sɔrɔ awa a masiba ni salon ta o ma kɛ kelen ye wa samiya yɛrɛ ma ban fɔlɔ awa maa ka kan k'i janto i yɛrɛ la barisabula eh, ni jateminɛ minnu kɛlen filɛ nin ye jateminɛ fitininw tɛ i k'a dɔn k'a fɔ o de kama ladilikanw bɛ fɔ maaw ye halisa bɛɛ lajɛlen ka i farati ayiwa sanji bɛɛ lajɛlen k'i farati ka a, a, a, to, a, a jateminɛ walasa an bɛ se ka kisi a tɔɔrɔ ma cogo min o hukumu kelen kɔnɔna la min ye ɲinan san don ye i k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a a ye k'a fɔ ko kunnafoniw ta sira fɛ tɔnbukutu mara ayiwa o dugu dɔ bɛ yen nɔ wa ni a bɛ wele ko cɛndubugu cɛndubugu a bɛ joyila de fɛ joyila mara joyila yɛrɛ mara k'a fɔ o de don cɛndu cɛndobugu cɛndobugu i k'a dɔn k'a fɔ jidon kɛra olu kan jidon min n'a kɛra sababu ye ka magosa kɔni lase u ma hali n'a y'a sɔrɔ maa ni ma to a la o kɛra sibiri tɛmɛnen nin jidon min yɛrɛ ni a kɛra cɛndobugukaw fɛ yen nɔ joyila marabolo kɔnɔna la i k'a dɔn k'a fɔ san yɛrɛ ma se u fɛ yen nka kunnafoniw y'a jira an na k'a fɔ jizo o de sera u fɛ yen nɔ ka taa tiɲɛni kɛ dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la min ye awa guwa kɛmɛ ɲɔgɔn ko ye olu bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya sɔrɔ i k'a dɔn san min nana u kɛrɛfɛ yɔrɔw la kɛrɛfɛ duguw la o jizo de nana jigin olu kan i k'a dɔn k'u ka fan bɛɛ lajɛlen ka a kɔrɔta sanfɛ ji fɛ i k'a dɔn k'a kɛ tiɲɛniw ye min ye u bololafɛnw ye tiɲɛni kɔni belebeleba ɲɛsinna olu de ma ɔ nka ala barika la sa maa kɔni ni ma to o tiɲɛni ninnu na o kɛra joyila mara kɔnɔna la Ayiwa o bɛ an nadon an ka kunnafoni wɛrɛw kɔnɔna la kunnafoni wɛrɛw taasira kan aw ka dɔn k'a fɔ farafinna ka tɔn min bɛ yen faraɲɔgɔnkankulu min bɛ bi ni farafinw yɛrɛ jigisimɛyɔrɔba don awa ni a bɛ wele ko ayesi i k'a dɔn lamerikɛnw ɲɛsin bɛ o tɔn in ma jamanaw ma ayesi jamana saba in ma n'o bɛ tali kɛ burukina mali ani nizɛri la lamerikɛnw ka jamana ɲɛmaa ni o ye donald trump ye ale ni a ka baarakɛɲɔgɔnw olu kɔni y'a ye k'a fɔ nin jamana ninnu bɛ sira minnu kan sira jɛlen don sira ɲumanw don ani olu yɛrɛ ka hakilinaw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ o kuma min ye baaraɲɔgɔnya ye k'o boloda ni ayesi jamanaw ye lamerikɛn jamana ɲɛmaa ka ŋaniya ye min ye ni ayesi jamana ɲɛmaaw ye O de ye k'a fɔ bolodiɲɔgɔnma ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka baaraɲɔgɔnya kɛ baaraɲɔgɔnya min ni a bɛ sigi bonya ni ɲɔgɔn bonya ani ɲɔgɔn karama kan maa si de kelen kana jɔn maa si la wa o kɔfɛ maa si de kana a fɔ ko i bɛ kɛ maa si ka sɔnfɛn ye ayi hɔn o tɛ kɛ jɛ in kɔnɔna la jɛ in bɛna sigi min kan o de ye an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kɛ cogo di walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo di o de ŋaniya in bɛ lamerikɛn jamana ɲɛmaaw la a y'o ŋaniya in ta barisabula o y'a dɔn k'a fɔ o ye ayesi yɛrɛ ɲɛmaaw ka taabolo ye ayesi jamana ɲɛmaaw waati minnu na u nana fanga na kɛrɛnkɛrɛnna san ba fila ni mugan waatiw la i b'a ye k'a fɔ a si kelen tɛ yen min ko ko a b'a yɛrɛ tigɛ jamana dɔ la U ko de ko kow ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ. Ɔ jamana minnu b'a la ni olu labɛnnen tɛ ka anw bonya, u b'a fɛ ka maaya kɛ anw fɛ nka u t'a fɛ k'an bonya. O tuma olu waajibira ni ka u ɲɛsin maa wɛrɛw ma, barisabula o bonyabaliya anw ko an tɛ jɛn n'o ye bilen. O kɛra sababu ye jamana caman ye kasaw kuru. Ɔ lamɛrikɛnjamana ɲɛmaa kɔni kɛlen bɛ ka awa maaw ka fɔlen k'a bɛɛ lajɛlen dafiri nin cogo in nɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'a fɔ ko AES ye jamanaw ye jamana minnu n'u datugulen don diɲɛ na, i k'a dɔn nin kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka olu kɔni kumakan ninnu k'u dafiri. Jɛɲɔgɔnya min bɛ yen ni a bɛna tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ, a bɛ tɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dugujukɔrɔfɛnw, lamerikɛnjamana ɲɛbɔ bɛ olu fɛ, ɔ ale fana b'a fɛ ka anw dɛmɛ an ka lakana bɛ yiriwa cogo min nɔ, i k'a dɔn an mago bɛ fɛn minnu na lakana bunakun kan, olu bɛ se ka sabati cogo min na ale bɛna an dɛmɛ o sira in de kan ni ala sɔnna a ma an bɛ ala deli halisa ala ka AES jamanaw ala k'an jiidi o kɔfɛ aw k'a dɔn k'a fɔ laginɛkaw fɛ yen min ye ɲɔgɔn samasama ye o daminɛna olu fɛ yen ɲɔgɔn samasama min ni a daminɛna laginɛkaw fɛ yen politikiko kow de don barisabula u ka jamana ɲɛmaaw mamadi dumuya ani a ka baara ɲɔgɔnw i k'a dɔn k'a fɔ olu ye taasira dɔ ta taasira min kɛra sababu ye ka dan sigi parti politiki dɔw ka baara la olu fɛ yen a ma kɛ parti politiki bɛɛ ye nka parti politiki dɔw de bɛ yen dan sigira olu ka baaraw la olu kɔni cɛla fɛn min ye Selu Dalɛn Jalo ye n'ale yɛrɛ ye premier ministre kɔrɔ ye eh, laginɛkaw fɛ yen nɔ i k'a dɔn ale ka faraɲɔgɔnkantɔn bɛ o la n'a ka fangaɲinitɔn bɛ o la ale kɔni ma a bila da wulenda la ale bɔra k'a ka nisɔngoya k'o jira k'a jira k'a fɔ nin ye sariya sɔsɔ de ye u fɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ye laginɛ yɛrɛ ye a bɛ labɛnw na waati n'a nataw la a bɛ se ka ka jamana sariya sunba a b'o falen cogo min ɲɛda kura min ni laginɛ u b'a fɛ laginɛ k'o ta taasira kura minnu bɛ yen n'u b'a fɛ laginɛ k'o ta i k'a dɔn u bɛna olu baaraw de bila sen kan olu bɛɛ lajɛlen de bɛ u ka sariya sun kura in kɔnɔna la min ni a ka ɲi ka jira jamanadenw na jamanadenw ka sɔn a la wala ka ban a la sɛtanburu kalo nata in tile mugan ni kelen san ba fila mugan ani duuru nka min ye politikiman dɔw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko o baara minnu bolodalen bɛ u fɛ ni o ye sariya sunba bama yɛlɛmali ye k'a t'a la ka kɛ laginɛkaw ka nafasɔrɔ kosɔn wa a t'a la ka kɛ laginɛ yɛrɛ bamayɛlɛmali ka taa awa bɛn ni kelenya ni yiriwa sira kan a t'a la ka taa o sira kan ko mamadi dumuya n'a baaraɲɔgɔnw k'u b'a la ka nin baara in de labɛn walasa u bɛ se ka to fanga na cogo min nɔ kudayi k'o baaraw de dabɔtɔ don o kɔni ye fanga waradanbaw mamadi dumuya ka fanga man di maa minnu ye politiki maa minnu ye ani société civile maa minnu ye o ye olu ka i yecogo ye olu y'a jira k'a fɔ ko dantɛmɛ don sariya sɔsɔ don ka ɲɛsin laginɛ jamana de ma awa k'u t'a fɛ ka taa ka bɔ fanga na o kuma ɲɔgɔn samasama kɔni o daminɛna an bɛ dugawu kɛ laginɛ jamanadenw ka hɛrɛ bɛ min nɔ ala ka o latigɛ badenw buguninkaw fɛ yen nɔ an ka lakanabaa minnu bɛ yen ni olu ye an ni jamana wɛrɛ cɛ lakanabaaw ye ni o ye douaniers ye olu ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min ni o kɛra sababu ye mugujugu foronta i k'a dɔn o bɛ dilan ni fɛn minnu ye ka o kɛmɛ saba ani bi saba ɲɔgɔn ko k'o minɛ maa dɔ la maa dɔ min ni a tun b'a la ka ni fɛn jugu ninnu ka doniw ye i k'a dɔn a tun bɛ mobili de la n'o ye jamajɛ mobili n'an b'a fɔ ma ko car de transport nka min ye an ka lakanabaaw ye olu ka jateminɛ damatɛmɛ o kɛra sababu ye baara ɲɛdɔn o kɛra sababu ye u fɛ bugunikaw fɛ yen U ka nin maa kofɔlen in, u ka tɛgɛ kɛ a la, maa min yɛrɛ ni a tɔgɔ ko ko Jakarija Sanogo. I k'a dɔn Jakarija Sanogo, ko a bɛ bɔ dugu min na, o de ye Banaso ye. Ɔ, Banasoka don. O kuma ko a dɔn bɛ ni min ye, n'o y'a ka baara ye, o de ye taji feere ye. Ɔ, ale ka baara de ye taji feere ye. Nka nin don in, a minɛna lahala min kɔnɔ, o tɛ taji feere lahala ye. Barisabula, min ye saki ye, saki min ni an bɛ fɛnw bila a kɔnɔ kɔni o den tan o de tun bɛ ale bolo wa a tun b'a la ka taama ni o de ye o saki ninnu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ min ye mugujugu forontaw ye olu de tun bɛ o kɔnɔ kɛmɛ saba ani bi saba ɲɔgɔn ko a kɛn bɛ k'o tila tila i k'a dɔn o saki ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ɔ min ye buguni poste de contrôle ye sa i k'a dɔn lakanabaaw bɛ o yɔrɔ min na olu de kɛra sababu ye ni ka jateminɛw kɛ i k'a dɔn ni ka tɛgɛ da jakarija sanogo kan ni ni minɛn jugu ninnu ye i k'a dɔn k'a fɔ awa min ye awa minɛn ninnu ye a jirala k'a fɔ jakarija a bɔra ni u ye farakala de ɔ farakala ni u bɛ sikaso yɛrɛ mara kaso yɛrɛ mara kafo kɔnɔna la n'o ye a région ye o kuma k'a bɔra ni minɛn ninnu ye yen nɔ a tun b'a la ka fɛ ka don n'u ye Buguni kɔnɔna la awa min ye nin baara cɛɲuman min ni wulikajɔ sabatilen min ni a kɛra an ka lakanabaaw fɛ i k'a dɔn k'a fɔ Bugunikaw fɛ yen nɔ i k'a dɔn a b'a jira k'a fɔ cɛsiri ani baara ɲɛdɔn o de bɛ an ka baarakɛlaw la min ni o foli ka kan ka kɛ u la awa kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka ɲɛmaa n'o ye awa adijɛ ni u ka ɲɛmaa n'o ye makan jalo ɲɛmaa dankan n'o ye makan jalo ani a baarakɛɲɔgɔnw ye i k'a dɔn olu kɔni ka fo nin kɛnɛ in kɔnɔna la ani ka dugawu k'u ye halisa ala ka u lakana u ka baaraw kɔnɔna la ala ka nin ɲɔgɔn ko wulikajɔ sabatilen k'o caman sabati u fɛ u ka wulikajɔ baaraw kɔnɔna la inshallah

décision n'o ye a yamaruya ye a tara an ka jamana ɲɛmaw fɛ jamana ɲɛmaw kɛlen ka décision in ta min ye wulikajɔ ye o bilara sen kan an ka ayiwa parti politiki maaw fɛ n'o ye politiki baarakɛlaw ye u ye wulikajɔw bila sen kan wulikajɔ minnu bilara sen kan i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ tali kɛ kiriko de la ani waleya minnu b'a la ni maa dɔw y'o ta ka ɲɛsin u ma u ka wulikajɔw senfɛ n'o bɛ tali kɛ maa fila ɲɔgɔnko la o fana kow bɛ fanga tigilamaw bolo ayiwa o siratigɛ la parti politiki minnu bɛ o baara in na u ye ayiwa lase dɔ kɛ lase min n'an bɛna o kɔnɔkuma da aw tulo kan u ka lase sigidama naaninan o de ye nin ye min ye u ka kɔkɔrɔdonkulu ye n'o ye u ka avokaw ye u ka soronadonnikɛlaw i k'a dɔn k'a fɔ olu ye baaraw kɛ ni ka kunnafonidiw kɛ olu minnu ka baaraw ɲɛsin bɛ parti politikiw cili a kɛlɛli ma ani ka jamana sariyaw ko k'u bato u yɛrɛ ka fɔ la o kuma ko u bɛna o kunnafoni de di an ma baara minnu yɛlɛmana yɛlɛmakura minnu donna kow la u ka kunnafoni kun fɔlɔ o kɔnɔna la u bɛ tali kɛ awa u ka kiri minnu bɛ yen n'o ye damakasi kiriw bɛ eh, damakasiw ye minnu bɛ an ka tribunali fitinin ninnu kɔrɔ n'o ye awa tribunaux de grande instance ye bamako minnu bɛ an ka kominiw kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko kunun ntɛnɛn n'o bɛnna cɔcɔkalo tile mugan ni duuru ma san ba fila mugan ni duuru komini 1 tribunal ale ye a ka baaraw kɛ o baaraw jaabiyaw olu de filɛ min ye commune 1 tribunal ye tribunal ye a baarakɛlaw i k'a dɔn olu fɔra ɔ ko u ye awa décision min ta ni min ye min laɲini u ka baaraw kɔnɔna la o de ye k'a fɔ parti politikiw ciliko min ni a ko in bɛ sen kan i k'a dɔn ka ko in bɛɛ lajɛlen jɔ fɔlɔ yanni ɛɛ a k'a jateminɛ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ a ni jamana sariyasunba n'u bɛ se ka siga ɲɔgɔn ma wala n'u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o kuma ko u y'o laɲini kɛ o kɔfɛ ko u y'a laɲini k'a fɔ awa min ye a ko in yɛrɛ ye a ka ta ka taa di cour constitutionnelle maaw ma olu minnu ye kiribulon ye anw fɛ yan minnu ka baara ɲɛsinnen don awa sariyaw jateminɛli mɔ k'o sanga an ka jamana sariya sunba mɔ n'a y'a sɔrɔ awa u bɛ se ka siga ɲɔgɔn mɔ o kuma ko a ko in ka di olu mɔ i n'a fɔ jamana sariya sunba ale yɛrɛ b'a fɔ cogo min min n'an y'o bolonɔbila san ba fila ani mugan ni saba waatiw la ayiwa ko olu ka kɔrɔfɔkanw k'o lamɛnna u y'u fɛla fɔ a kɛnɛ in kan wa ko sariya baarakɛlaw u y'u ka baara fana kɛ u ye u ka sariya baara kɛ ɔ ko olu yɛrɛ nisɔndiyalen don kosɛbɛ o wa k'u bɛ komini 1 tribinali maaw fana fo u ka o baara in na ko ɛwa ka nin damakasi gafe in k'a bila ka taa di cour constitutionnelle maaw ma ɔ k'o ye jigiya de ye olu bolo jigiya min ni tariku b'a lakali i k'a dɔn k'a fɔ ɛɛ cour constitutionnelle maaw u k'u jɔ u jɔyɔrɔ olu minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ jɔyɔrɔ belebeleba n'o ye bunahadamadenya hakɛw kɔlɔsili ani ɛwa sariya latilenni o baara ye o kuma ko nin ye baara de dili ye olu mɔ baara min n'a bɛna don tariku la wa ko olu nin ye ca de dili ye u mɔ sa u ka sariya baara kɛ ɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ ni sariya min ni olu b'a la k'a kɛlɛ i k'a dɔn k'a fɔ pati politigiw ka ko la ko u ka se ka o ko in kɛ sariya kɔnɔna la o de cogola cogoya min n'a bɛna don tariku la ko min ye u ka damakasi sɛbɛn min n'o bɛ komini 6 tiribinali ɲɛkɔrɔ ko o baaraw bɛna lawuli ni ala sɔnna ma eh, septembre kalo in nata tile mugan ani naani san ba fila mugan ani duuru ɔ ko min ye tribinali ye commune 3 ni commune 4 ni commune 5 na n'olu ko ko olu fanga tɛ se nin ko in na ɔ ko eh, o ko in yɛrɛ tɛ ko ɲɛnamaba ye bilen o tɛ nafa man bon bilen kosɛbɛ ɔ ko nka ko ka kɛɲɛ ni ka baaraw kɛ k'a cɛ ɲa dɔrɔn kosɔn n'o ye pɛrɛnsipu ko ye Ɔ ko o ko in fɛnɛ olu ye weleli min kɛ k'a fɔ u ma jɛn n'o ko in ye cour d'appel la ɔ ko in ko in k'o fana bɛ sen na u ka kunnafoni sigidama sabanan o bɛ tali kɛ u ye damakasi min fana don cour suprême section administrative olu fana kɔrɔ o bɛ tali kɛ o la o tun ye damakasi sɛbɛn dɔ fana don yen nɔ u y'a jira k'a fɔ Damakasi sɛbɛn min donna Cour suprême fana ka section administrative ale fana kɔrɔ, ɔ ko ɛɛ olu fana ye sariya baara dɔw kɛ, i k'a dɔn k'a fɔ ko ka gafe bila ka taa di gouvernement maaw ma, Mali ɲɛmaaw ma, walasa u k'u ka hakilinaw fɔ, awa, n'a y'a sɔrɔ hakilina bɛ u fɛ ka kɛɲɛ ni partis politiques ka ni sariya in kɛlɛli n'o ye sariya ye min bɛ dankari parti politikiw ni organisation la minnu n'olu ka baaraw ye politiki baaraw ye o kuma ko ka eh, jamana ka a hakilina fɔ o la ko nka k'an bɛ don min na ko bi ko jamana kɔni ma kuma jamana ma foyi fɔ o ko in na fɔlɔ ayiwa u ka kunnafoni sigidama sabanan o bɛ tali kɛ Pôle national de lutte contre la cybercriminalité ɔ olu maaw lahala la o siratigɛ la CNT maa fila de bɛ yen u ka damakasi sɛbɛn bɛ minnu kɔrɔ minnu nɔ kan ni o bɛ tali kɛ Bitɔn Mamari Kulibali la ani Mulayi Keyita olu maa ninnu n'olu ye CNT baarakɛlaw ye Ɔ ko u ka damakasisɛbɛn min bɛ olu kɔrɔ pôle de ko nationalité eh, national de lutte contre la cybercriminalité la k'o ma bɔ a nɔ na u ka damakasisɛbɛn ko bolo ma don a la yɛrɛ ɔ ko a ma bɔ a nɔ na ko olu a ko in yɛrɛ k'a dibi ka bon kojugu olu ɲɛ tɛ foyi la a ko in na ɔ ko eh, o waleya min bɛ yen n'o b'a la ka kɛ k'o tɛ jaabiya ɲuman yɛrɛ ye O pôle national baarakɛlaw yɛrɛ mɔ, a tɛ tɔgɔ diya di u mɔ u ka baaraw kɔnɔna la. U ka kɔrɔfɔ in b'o jira ko min ye awa ni maa ninnu ye, ɛɛ maa minnu ni olu b'a la ka ɛɛ u nɔ minɛ tan nɔ, n'u olu yɛrɛ fɛ u ye kojugubaw, u ye kojugu de kɛ, u ye dantɛmɛ de kɛ, ɔ ko ni a fɔra ko ka gangan kɛ olu ni kiri ni ɲɔgɔn cɛ, k'o bɛ kɛ sababu ye kiri yɛrɛ sigilen don fɛn min kan n'o ye an bɛɛ ye kelen ye k'a bɛ dankari o la kosɛbɛ kosɛbɛ ɔ ko min yɛrɛ ye jamana sariyasunba kumakan ye ɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ CNT maa fila ninnu ko ni awa u ma nɔ minɛ eh, i n'a fɔ olu bɛ ka a laɲini cogo min i k'a dɔn k'a fɔ ko a baara ninnu k'o bɛ kɛ politiki baaraw de ye, ɔ politiki baara minnu a bɛ bɔ kiiriko kɔnɔ ka kɛ politiki baara ye o la, ɔ politiki baara minnu ni olu bɛ se ka na dankari Pôle national de lutte contre la cybercriminalité ale yɛrɛ ka awa tilennenya a n'a ka laadiriya a bɛna dankari o la. U y'a jira k'a fɔ ko olu ɲɛ b'a la k'a fɔ ta t'a la ka bɔ sisi t'a la ka bɔ o tuma ko o min ni o faamu man di wa kuma bɛɛ b'a la fo k'a fɔ ko ka sɔn a ma k'o de hukumu kɔnɔna na olu tun ma u bolo jigin u kɔni b'a la ka baara kɛ ko in kan halisa o de hukumu kɔnɔna na u ko ko olu yɛrɛ ye taabolo kura ta ko in na ko kunun bɛ bi bɛɛ o y'o fɔ kunun ko bi bɛɛ ɔ k'olu ye taasira kura ta u ka damakasi sɛbɛn in a nɔ kan Min bɛ tali kɛ kiri la, u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko citation directe ka maaw wele k'a jɔ a ka sin ka kiri kɛ cayi. O tuma ko u y'o de sira ta sisan ni maa fila ye, CNT maa fila ninnu contre la, k'u wele sisan, k'u jɔ sisan, an k'a ko kɛ sisan, a kana bila ka kɔnɔ. Ɔ, k'u y'o de procédure daminɛ, k'o bɛna kɛ sababu ye ko pôle national de cybercriminalité mɔgɔw k'u bɛna wajibiya ka maa fila ninnu wele i k'a dɔn k'a fɔ ko awa u ka na u hakilina fɔ olu ka jalakili kan ko u kiri tigilamaaw olu de na taa u ɲini sa fo CNT kɔnɔna na ka na n'u ye k'u ka u jaabili kɛ ko a ka kan mɔgɔw ka hakili lajigin k'a fɔ ko CNT baarakɛlaw awa ko sariya birifini foyi tɛ u kan fo n'a kɛra ni u ye fili kɛ u yɛrɛ ka baaraw kɔnɔna la. U ka sariya ta, u bɛ baara min kɛ CNT kɔnɔ, o baara kɔnɔna la, n'u ye fili kɛ, sariya birifini bɛ u kan o la, n'o an b'a fɔ o ma ko immunité. Ɔ ko wa ko hakɛ foyi tɛ u bolo sariya yɛrɛ nɔ kan, hakɛ min ni awa o bɛ se k'a jira k'a fɔ ko u tɛ se ka kiri pôle spécialiséw fɛ n'o ye an ka tiribinali minnu bɛ n'olu kɛrɛnkɛrɛnnen don baara kɛrɛnkɛrɛnnenw kama sariya bunakun kan o ko hakɛ foyi tɛ u bolo k'olu bali ka u kiri n'u ye kiriko kɛ ko kiri yɛrɛ sigilen don taabolo min kan n'a dɔn bɛ n'o y'a kunjɛmɔ tuluni ko o batoli ko ko o bila o na bato ko bari sabula ko maa si de kelen tɛ sariya sanfɛ U ka kɔrɔfɔw, kuncɛ kɔrɔfɔw, o de ye k'a fɔ ko dakurunya kelen na, ko olu ka kɛlɛ in sariya sira kan, ko a bɛ senna, i k'a dɔn k'a fɔ ko walasa ka se ka Mali kɛ Mali ka sariya jamanaya, k'o to senna, Mali ka to jamana ye, jamana min ni sariya jamana don, ɔ k'o baaraw bɛ to senna. Kɔrɔfɔkan ninnu, u ka soronadonnikɛlaw n'o y'u ka awokaw ye, olu de farala ɲɔgɔn kan ka a kɔrɔfɔkan in k'a bila sen kan maa min bolonɔ b'a kan kɛrɛnkɛrɛnya la o ye mɛtɛrɛ Muntaga Tali ye ale de kɛlen bɛ k'a bolonɔ bila a la avoka tɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ dugawudon kɛ halisa ɲɔgɔn faamuya Ala k'o sabati malidenw yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ badenw o kɔfɛ min ye ONU ka ɛkisipɛriw ye Nations Unies n'o ye an ka diɲɛ fara ɲɔgɔn kan kuluba ye, olu ka ɛkisipɛriw fana ye weleli kɛ ka kan bɔ ka ɲɛsin Mali guwɛrineman ma, min ye awa Clement Mamadu Danbele ale ka lahalaya ko la. Nations Unies maaw ka ɛkisipɛriw u y'a jira k'a fɔ ko olu ye awa weleweledakan bila ka ɲɛsin Mali ɲɛmaaw ma U ka Clement Danbele bila sisan sisan, u k'a bila teliya la, wa a kana bila condition ko kana kɛ a la. Clement Danbele min ko ni sosiyete sivili maa don, i k'a dɔn k'a fɔ ko ni a bɛ kaso la, k'a sɔrɔ kiri yɛrɛ tɛ a nɔ kan bilen, ko barisabula ko kiri min sariyatigɛla k'o yɛrɛ de y'a labila k'a fɔ ko nɔminɛli t'a kɔ, ko nka k'o bɛɛ la ko a bɛ kaso la. Ko olu b'a ɲini Mali ɲɛmaaw fɛ, ko u ka sariya min tara eh, sariya min tara kiri baarakɛlaw fɛ ni o ye ordonnance ye n'a tara avril kalo tile tan ni wolonwula san ba fila mugan ani duuru kiritigɛla fɛ ni o ye juge du premier cabinet d'instruction du pôle national de lutte contre la cybercriminalité eh, pôle national de cybercriminalité ale awa juge du premier cabinet min bɛ kiri dayɛlɛli baaraw kɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ ko o ye ordonnance min ta avril-kalo tile tan ni wolonwula san ba fila mugan ni duuru k'a bɛ ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ k'u ka o bonya o min b'a jira k'a fɔ ko maa min ni jalakili kun ɲɛsin bɛ a ma n'o ye Clement Mamadu eh, Danbele ye i k'a dɔn k'a fɔ ko awa a jalakili ninnu ko fanga tɛ u la ko jalakili fangamaw tɛ ɔ k'o kama ko o ye a yamaruya k'a fɔ ko affaire nin n'o ye jalakili ye ko k'a bɔ a ma ko ka ko in dasa k'a k'a bila jo ye ɔ ko wa ko segin kana k'a kan bilen ko k'a ko in bila yen ɔ k'o de y'o décision ta ɔ ko experts ko ten ko ni lahala min n'o ye Clement Danbele ka lahala in ye k'a b'a jira k'a fɔ a b'a jira mali la sariya sɔsɔ bunahadamadenya hakɛw sariya sɔsɔliw olu minnu bɛ senna ka ɲɛsin pariti politikiw minnu bɛ yen ni olu ye fanga wɛrɛdabaw ye fanga la olu olu ka hakɛw burujali ko ani organisation de la société civile n'o ye faraɲɔgɔnkuluw ye olu ka hakɛw fana burujali ani kunnafonidilaw ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bunahadamadenya yɛrɛ hakɛw eh, eh, tɔbɔtɔli baaraw kɛ mali kɔnɔ k'a b'a jira k'a bɛɛ lajɛlen na cogoya min na olu ka hakɛw burujalen don sariya bunakun kan ko u y'o kɔrɔfɔkanw lase ko a jarala u fana na k'a fɔ k'u bɛ hakili jigin la k'a fɔ ko maa caman wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ nin lahalaw la i k'a dɔn mandat de dépôt dalen bɛ maa minnu kan ni olu bɛ Clement fana ka lahalaw la k'olu kibaruyaw fana na sera olu ma kibaruya minnu ye olu yɛrɛ fana gan u kamana na ka kɛɲɛ ni san ba fila ni mugan ni kelen san ba fila mugan ni naani fo ka se san ba fila ani mugan ni duuru ma Clement u b'a jira k'a fɔ ko Clement kelen tɛ n'i y'u ka kɔrɔfɔw ta k'a lajɛ ayiwa ko min ye Clement Danbele ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ kaso la kabi san ba fila ani mugan ani saba nowanburukalo kɔnɔna la Ɔ ko k'ali n'a y'a sɔrɔ juge min n'o ye kiritigɛla min ye o y'a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ko fɛn tɛ a kɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ko ka a kiri o tuma ko ka a ko in bila yen ɔ ko hali n'o kɛra ko Clement Danbele bɛ kaso la halisa ko Awa Clement Danbele maa don maa min ni tɔn dɔ bɛ yen ni o ɲɛmaa don n'a bɛ fɔ o ma plateforme contre la corruption et le chômage au Mali, PCC, olu ka baara ɲɛsinnen don kɛlɛ ma ka ɲɛsin yuruguyurugu ani baarantanya kɛlɛli ma Mali jamana kɔnɔna la. O ye hakilijigin ye Clement Danbele ale ka lahalaw la. Clement Danbele ko a minɛna waatiw la waati min n'ale tun b'a la ka kɛlɛbolo da kɛlɛfari da ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ka kuranko la. mali kuranko kurantigɛko waatiw la ale tun bɛ kɛlɛ la o waatiw la i ka dɔn a tun ka lase dɔw kɛ a minɛna o de ɲɛkɔrɔ ko awa a jalakira k'a fɔ ko a ye bagabagali de ta ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ɲɛmaa furancɛfanga yɛrɛ ɲɛmaa ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ko awirilikalo tile tan ni wolonwula san ba fila mugan ni duuru kiritigɛla min bɛ yen ni ko in bɛ o bolo Ɔ ko o y'a jira k'a fɔ ko ko in ka bila barisabula ko awa daluya tɛ yen daluya tɛ yen min bɛ se ka kɛ sababu ye ka Clement Dembele ko k'a kiri ko donc ko ka ko in bila k'o kɛra juge d'instruction o kɛra ale ka decision ye ko nka ko Clement Dembele ko halisa ko a bɛ kaso la Bamakɔ kura dɛ awa k'o de bi maa siran kosɛbɛ ko Ɛɛ a bɛ i n'a fɔ ko in yɛrɛ bɛ politikikun de kan k'a bɔ bɛ sariyakun kan k' a bɛ politikikun kan o ye experts ka kɔrɔfɔ ye ko Clement Dembele ma bila ko k'a sɔrɔ ko kiritigɛlamaw dun ko ko a ka bila ko daluya tɛ yen ɔ ko Clement Dembele toli kaso la nin cogo in nɔ ko a bɛ se ka kɛ kiri yɛrɛ ka i sen don kiri la ka sɔrɔ i tɛ kiriko baarakɛbaw ye ka kiri labaara k'a bɛn i sago ma n'an b'a fɔ o ma ko ka instrumentaliser ko a b'o de jira Mali gouvernement fɛ Nations Unies ka experts ka kɔrɔfɔ la ko u y'a jira k'a fɔ ko ayiwa u ye sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ gouvernement mɔ ka nin kɔrɔfɔw la, nin ŋaniyaw k'u y'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ta k'a ɲɛsin o mɔ, k'a kɛ gafe ye k'a di Mali gouvernement mɔ, awa, ko ka ko u sigilen bɛ ka jaabiya kɔnɔ, jaabiya min n'o ka ɲi ka bɔ Mali gouvernement fan fɛ nin ko in lahala la. Nin ye Nations Unies experts ka lase ye, lase min ni, awa, an y'a sɔrɔ ni an ye o da aw tulo kan. N badenw, o kɔfɛ, min ye an ka minisiri ye minisiri min n'o ɲɛsinnen don kɛnɛya koɲɛw ma ani marabolo ta yiriwali kuntaalajan ni o ye kolonɛli asa bajalo ture ye an b'aw ladɔnniya ka dɔn k'a fɔ ale dannaya dara ale kan k'ale kɛ vice presidente ye farafinna tɔgɔla awa min ye oms ye Organisation mondiale de la santé o ye jɛkuluba ye diɲɛ tɔgɔla min n'o ka baara ɲɛsin bɛ banaw kɛlɛli ani banaw kunbɛnli ma o tuma farafinna tɔgɔla i ka dɔn k'a fɔ kolonɛli asa bajalo ture ale kɔni bolo sinna ale la ni ka ayiwa ale ta k'ale kɛ o ɲɛmaa dankan ye o kɛra kunu jaabiyaw sɔrɔla kunu ntɛnɛn n'o bɛnna cɔcɔkalo tile mugan ni duuru san ba fila mugan ani duuru ma i k'a dɔn awa min ni o ye a ka awa baaraɲɔgɔn ye sa baaraɲɔgɔn dɔw tɔw ye a kɛra ɲɛmaa b'a la wa baaraɲɔgɔn yɛrɛ fana bɛ a la kunnafoni ka fɔ la awa ko min ye nin kɔrɔfɔkan ninnu ye a bɛɛ lajɛlen carina o sɔrɔla kunun nin waati yɛrɛ la min ye oms a bɛ sigi dɔ la sigi min n'o bɛ tali kɛ a ka awa session du comité régional O tako bi wolonwula ni duurunan, Farafinna tɔgɔ la o bɛ sigi min kɛ san o san, i k'a dɔn Farafinna gun tɔgɔ la, ɔ o ɲinan ta tako bi wolonwula ni duurunan, o baaraw bɛ sen na, minnu ni o kan ka daminɛ cɔcɔkalo tile mugan ani duuru, a bɛ kuncɛ cɔcɔkalo tile mugan ani wolonwula. O baaraw ka kan ka kɛ o de kɔnɔna la, a bɛ kɛ Lusaka zambi jamana kɔnɔna la awa min ye kolonɛl asan bajalo ture a ka nin eh, élection in ye ka kɛ nin ɲɛmaa dankan ye nin cogo in na i k'a dɔn k'a fɔ a bɛna baara min bila a bolo kɔrɔ o de bɛ tali kɛ eh, banaw kunbɛnni ni banaw furakɛli farafinna gun kan I k'a dɔn o baaraw a bɛna olu de bila a jɔyɔrɔ bɛna bonya olu la kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wa b'a jira fana k'a fɔ mali kɔnɔna la anw ka kɛnɛya baara kɛcogo a bɛ diɲɛ munanfa a b'o de fana jira min ni olu bɛɛ lajɛlen hakilinaw sɛmɛlen don jamana yɛrɛ ɲɛmaa asimi goyita ale ka hakilinaw la o hakilinaw a b'a jira k'a fɔ a bɛ diɲɛ munanfa Min ye comité régional ye OMS tɔgɔ la OMS ka bolofara minnu bɛ farafinna gun kan i k'a dɔn k'a fɔ olu ka baaraw belebeleba ni kolonɛli asan bajalo ture ni a kɛlen filɛ o ɲɛmaa dɔ ye nin ye olu ka baaraw belebeleba i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛya ni banaw kunbɛnni kow la u ka bon kosɛbɛ i k'a dɔn olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan taasira minnu ka ɲi ka ta awa baara minnu ka ɲi ka boloda fɛɛrɛ minnu ka ɲi ka boloda u bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o baaraw de kɛ walasa anw ka se ka kɛnɛya sɔrɔ farafinna gun kan o tuma awa o b'a jira k'a fɔ baara bɛ u bolo baara min ni i k'a dɔn k'a fɔ a jɔyɔrɔ bɛ bonya kosɛbɛ diɲɛ yɛrɛ bunakun kan awa nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna ale kɛnɛya bunakun kan oms ka hukumu kɔnɔna la ayiwa nin ye kunnafoni kɔni ye kunnafoni min ni an bɔra k'a sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ eh, an ka musokɔrɔba in ye n'o ye kolonɛli asan bajalo ture ye baara min kalifalen filɛ a la nin ye ala k'a ta fanga di a ma eh, ala k'a kuncɛ hɛrɛ ni badɛli la o bannen don an ka kunnafoni